Marita ndi Munderanji anali anthu omvana kwambiri. Iwowa adakumana mu tauni ya Kalilombe ndipo makolo awo amakhala kumudzi. Adamvana Chichewa ngati anthu ochokera nyumba imodzi ndipo adaganiza zomakhala limodzi kuti azithandizana zina ndi zina. Anthu amawasirira popeza kuti adali omvana kwambiri. Nthawi zonse amakhala kusekerera ndi kupita ku msika limodzi ngakhalenso kusoketsa zovala zofanana. Padalibe chowalekanitsa awiriwa. Amauzana zinsinsi zosiyanasiyana ngakhalenso maloto amene wina walota kwa tsiku limeneli ndipo amapanga timabizinezi ting'onoting'ono moyo nkumapita chitsogolo akapeza zochuluka amatha kumatumizira makolo awo kumudzi ndipo patapita kanthawi Munderanji adapeza mamuna wa banja ndipo awiriwa atamvana adaganiza zopita kumudzi kukapanga mwambo wa banja monga mwa chikhalidwe. Marita pomusangalira mnzake adamuperekeza kumudzi kuti akakondwere naye limodzi. Mwambo wonse wa banja udayenda bwino kumudzi anthu ndipo adasangalala. Mwambo wonse utatha, Marita, Munderanji ndi mamuna wake adanyamuka kubwerera kutauni. ndipo abanjali adapeza kanyumba kena kabwino mu geto kutengera ndi mmene iwo amapezera mu mthumba mwawo izi zidapangitsa kuti marita ndi munderanji tsopano asiyane koma ngakhale zinali chonchi awiriwa amachezabe kwambiri chomwe chidangosintha pakati pawo nkuti samakhalanso nyumba imodzi koma macheza amapitiriza monga mmene amapangira kalekale chifukwa chokuti awiriwa amauzana chilichonse ngakhale zinsinsi zoti samayenera kunena kwa wina ndi mnzake munderanji adayamba kumuwuza marita zinsinsi za mamuna wake zomwe mamuna wake amakonda komanso zomwe sizimamusangalatsa Hey, koma Marita, chomwe ndaona amuna anga kungowaphikira nkhwani wothira nsinjiro. Ah, basitu amakhala kuti waatha. Nde kenako uwaphikire thobwa, kenako uphikenso nyemba. Iwe basitu kumakhala kuti amuna anga pamenepopo sangapangirenso mwina, akukonda ndipo akhala pansi. Uku kunali kumasuka kwa Munderanji kumuuza Marita. Ndipo Marita atamva izi, adakhala tcheru kwambiri, ndipo amazisunga m'mutu mwake. Oho, ndiye mwati, nkhwani wa nsinjiro? Thobwa? Nyemba? Ayi zikomo, koma amuna ena, ndiye nyemba zake zimakhala zotani? Zofiira, zoyera. Uku kunali kufunsa kwa Marita kuti amvetsetse zenizeni za zokonda za amuna ake a Mumderanji. A Mumderanji chifukwa amamutenga kuti Marita ndi mnzawo wapamtima kwambiri, adagundika n'kufotokozera zambiri. Ndipotu si zakudya zokha. Amuna anga amadana ndi mkazi wokhalitsa pafoni nthawi yaitali, komanso mkazi wovala zazifupi. Ndiye nanji akazi amene amasunga tsitsi lachikhalidwe. Komanso ii nayiwala, amadana ndi akazi a tsitsi la nacho. Kaya bwanji kaya, iye amafuna tsitsi lothira. marita anaseka mkati mwake akumva kukoma kuti tsopano wamudziwa mamuna wake wa mumderanji ndipo adayamba kuganiza zolakwika mu mtima mwake koma a mumderanji sadalingalireko kena kalikonse chifukwa adazolowera kuti amauzana chilichonse ndi marita tsiku lina mumderanji adalandira uthenga kuchokera kumudzi kuti amayi ake anali atadwalika kwambiri Mwachanguchangu adatsanzika kwa mwamuna wake ndi kwa mnzake Marita ndi kunyamuka kukadwazika matenda. Marita adachiona chamwayi tsopano kuti amulande mamuna Mumderanji. Adayamba kupita kunyumba kwa Mumderanji ataphika nyemba, tsiku lina nkhwani wa nsinjiro, ndipo wiki ina adaphika thobwa. Mamuna wake wa Mumderanji adayamba kusangalala ndi zomwe Marita amampangira popeza kuti Mumderanji tsopano anali atatha mwenzi adakali kumudzi chifukwa amayi ake sizimaoneka kusintha kulikonse. Kenako Marita adaganiza zothira tsitsi lake popeza adali ndi tsitsi la natchulo. nayamba kumapita kwa mamuna wake wa mumderanji atavala zovala zitalizitali ndipo akafika ku nyumbako samakhala pa foni atapanga zonsenzi mamuna wake wa mumderanji adagweratu kotheratu mchikondi ndi marita ndipo adayamba kukhala limodzi maneba ataona izi adamuyimbira foni mumderanji kumudziwitsa za zomwe zikuchitika ku nyumba kwake koma hmm, Chifukwa choti Mumderanji adamukhulupirira kwambiri Marita sadazimvere zinthuzi. Adangoona ngati anthuwo akufuna kuwadanitsa. Ndipo akamuyimbira foni Marita amayankhulana bwinobwino opanda vuto lina lililonse. Koma iwe Marita, ukudziwa kuti amayi aja amagulitsa mandasi kuseri aja? anandiyimbira foni kumandiwuza kuti iweyo ukukhala limodzi ndi amuna anga eti iwe ndipo marita atamva izi adayiphiphiritsa nkhani ija ndingapange zimenezo ine mmene ndimakukondera ndiwetu m'bale wanga iwe usamvere anthu amenewo amadana nafe zikatero munderanji mtima wake umatsika ndipo amatha kuyimbira foni amuna ake bwinobwino kuyankhulana ndi kucheza koma patatha mwezi ndi masiku angapo mwamuna wake wa munderanji adasiya kumuyankha foni maritanso amangodula foni munderanji akamuyimbira apa pamene munderanji adayamba kuda nkhawa adamuyitana m'bale wake kumudzi komweko ndi kumufotokozera zomwe zikuchitika ndipo adaganiza zokuti abwerere kutawuni akaone kunyumba mmene kulili ndipo m'bale wakeyo aziwayang'anira amayi akewo mammawa kwambiri munderanji adanyamuka tsopano kubwerera ku tawuni atafika munderanji adangofikira kutsegula chitseko apa nkuti manebazi ataunjikana kuti aone mmene zingakhalire pa nthawiyi nkuti marita ali mnyumba ndi mwamuna wake wa munderanji akuseka Munderanji atangolowa m'nyumba adadzidzimuka popeza zimene maso ake adaona sadayembekezere. Misozi idayamba kutsika. Adakanika kuugwira mtima. Mnzake amene adamukonda koopsa ndipo amamuuza chilichonse adampanga zinthu zimene iye sadalingalireko olo mpang'ono pomwe. Marita ndi mwamuna wake wa Munderanji atamuona Marita adangoyamba kuseka ngati palibe chilichonse chimene chachitika. Ichi zidaonjezera ululu wa mumtima wa Munderanji. Kodi mudakakhala kuti inuyo ndi Munderanji, apapa munakapanga chani? Nanga nkhaniyi mukuphunziramo zotani? Lembani makomentsi anu kuti tione mmene mukuganizira za nkhaniyi. Zikomo.